Okay, ndivomereze kuti mwina nkhani iyi sizoyenereka kuti ndikuyenera kuyikamba ndineyo munthu oti ndili ndi madigiri atatu mm. bachelors masters phd mm. koma nkhani imene ili panopa ndi yakuti ku malawiko ma university wa akuyenera kuchepetsa madigiri amene akupereka ndi anthu ambiri they will be shocked Kuti ndi chifukwa chani inuyo mwaphunzira basi simukufuna anzanu aphunzire? Koma dikirani kaye tiganizire limodzi mwakuya. Ine ndimakhala kunoko ku China kunoko eh? pa chaka anthu amene amapanga graduate ndi anthu 6 million amaphatikiziridwa ku labor market amene kunoko panopa uh, unemployment kusalembedwa ntchito kusowa ntchito kwa achinyamata kwavuta koopsa kuli pa 21% mpaka na boma linachita kusiya kunena kuti ma statistics awawa a unemployment yo musamatulutse mwamva koma imeneyoyo ndi ya general uh, achinyamata kukafika ku nkhani ya anthu amene ali ndi degree monga ma masters kuno unemployment rate ili pa over 60 percent anthu kunoko amapanga zoti akamaliza bachelors straight kupita ku masters straight kupita ku phd chifukwa choti ntchito kulibe

okay ku Americanso chimodzimodzi akuti ntchito zimene zili pa ground ndi madigiri amene aku- akuperekedwa pali kusiyana kwakukulu kwambiri imene akuti degree inflation aliyense akuphunzira business management business chani chani koma kodi ndi ntchito zingati zimene zili pa ground zimene zili available nkhani ndi imeneyoyo kumalawiko tachulutsa kwambiri ma degree posachedwapa degree isanduka yopanda ntchito of course panopa already bachelors uh, ti, jce tinasiya kuwerengera timawerenga msce msce tinasiya kuwerenga timawerengera bachelors bachelors panopa ndiye ndi 0% panopa tikuwerenga masters masters iyi mm, posachedwapanso isanduka eh, aliyense akhala nayo ikatere ndiye kuti basi yabwera kuchani degree inflation ija yayambika mm. aliyense ali ndi maphunziro amenewo koma real economy kodi imafuna chani ndi pamene mukuyenera kundimvesa bobo apo kuti kumalawiko anthu akuphunzira zinthu zopanda ntchito rural and community development mm. ati hiv aids management munthu wina wake wa msce ngati iweyo ukapange manage hiv hmm, kuti chani eh, nthenda yoti imakhala between munthuyo ndi doctor iweyo ndi kadiploma kako ka ku skyway hmm, ukapanga manage hiv ya ndani eh, ati rural and community development za chamba ngati zimenezozo anthu aku malawi izizi zoti university iliyonse ikubwera panopa ndi madegree a abstract ati tikupanga offer philosophy tikupanga offer climate change change management zikungowonesa kuti dziko ilili ili ilibe plan silikudziwa zoti likupita kuti eh? kukufunika uh, real economy zimene zingapindulire dziko amba anthu akuyenera kumaphunzira zinthu zopindula ineyo nditakhala president kunena kuti unima ija cut madigiri ambiri out osafunikira amba komanso anthu amene aziphunzira azikhala the best of the best aliyense amene sakukwanira ma skills akapeze chochita china in terms of kuthandiza economy kuli panopa anthu amene akanapanga refrigeration anthu amene akanapanga motor vehicle mechanics anthu amene akanapanga roofing plumbing eh? ntchito zofunikira ntchito zimene dziko limafunabe anapanga Rural and Community Development ndikumawona ngati kuti iwo aja hmm, akuyenera kuthandiza dzikoli and then ali panyumba akudikira ntchito NGO ina yake iwapatse osatheka osatheka ndi zimene zachitikira China panopo ukapita ku duty free shop kuja ukapeza munthu wa masters yake ali mu shop panopa kunoko ku china nanga si kunoko mafana ku china amakonda kupita kukaphunzira kunja kuli anthu oti ali ku- achokera kuma harvard ku- kunoko basi they are just good for teaching english degree ija yasiya kupasidwa ulemu eh? degree inflation is in full force ndiye sizifunika kuti zinthu tizikumazitengera kwambiri unima ija siyifunika kuti itenge chigulu mm? just because aliyense akufunika degree iya after all panopa ngati, ngati nkhani ili information eh, zinthu zili freely available online koma anthu amene akuyenera kukhala ndi uh, uh, higher level degree akuyenera kukhala okhawo amene ali ndi nzeru kwambiri mm? akatere aliyense apiteno kuchani kukapanga kuthandiza ikonomi yeniyeni ndi zinthu zimene zili pa ground panopa ku malawiko kodi factory ingabwere iyayi chifukwa anthu aphunzira chani Mm, anthu aphunzira rural eh, kumafunika kumeneko kumashi- ma machine operators what are anthu a rural what are they good for mwaonatu ndiye nkhani ndi imeneyo kunena kuti zinthu zinazi sitimayenera kuzitengera eh? and ife tiphunzire ma lessons kuchokera ku maiko enawa mm? ati ku, U- ku usa imene ija inali plan it was a ploy kunena kuti kodi how can we sell dream iyi ya middle class kwa maumau mm? ndiye anagulisa anthu that dream by uh, kuwagulisa uh, that lie kunena kuti inuyo pitisani mwana ku college mwana akapita ku college you have a better life That used to work kale kale, not anymore. Pano pano chani? Pano pano chani? We have we are in the degree inflation era. Aliyense in the degree, and then what? Hmm? And then what? Eh? Uh oh, it seems good. Kumene ndafika basi, it's a dead end. Aliyense ndi degree and then what? Ndiye Eh, mumadziwa zoti in economics degree ndi higher education ndi luxury eh? higher education is a luxury sikuyenera kukhala ntchito ya boma kupereka education eh, iyoyo yoti more than necessary hmm? chifukwa chake enafe phd ya ife tinachita kulipira tokha hmm? of course it's a, it's a, it's a bad idea eh? komabe you get the, you get the picture dziko lililonse sikuyenera kuononga ndalama uh, for education yos- yo- yopanda phindu ndipo tsekani timapulogalamu ta uchitsiru toseti eh? pangani zoti anthu azipita ku sukulu imene ingapindulire dziko osati osati rural osati hiv management osati zinthu za uchitsiru ndiye nkhani yake ndi imeneyoyo uh, this is what i wanted to, to share today kunena kuti degree inflation is already here and ma consequences ake muwaona kusogoloku mm, aliyense akafika ku interview azipanga produce ma qualifications ambiri choncho koma kodi ase ungati ungathandize dziko ili munyengo ino ayi anapanga study chani hmm? anapanga study theology eh? dziko lililonse limayenera kukhala ndi anthu a theology 5 eh? anthu a philosophy 10 eh? ena ake kumangopanga kumakakhala kuma think tank ena ake koma kunena kuti chaka chilichonse muzitulusa anthu a philosophy 100 anthu a theology 100 azipita kuti mm? and aliyense panopa ngati ali ndi degree ma consequences ake ndi oti chani pangani zoti anthu azitani azithandiza real economy so far zimene sizikuchitika so far zimene sizikuchitika eh ndi zimene zikupe tsoka limene lawapeza anzathu kunoko ku china degree inflation yawapeza ku americanso chimodzimodzi nde pepani kwambiri amalawi ife sitinafikepo kaye koma we are going there but uh, there is a, there is a, the, kuli, kuli possibility yoti we can avoid that by changing our ways hmm? by changing our ways aliyense akufuna aoneke dolo kuyambitsa program aliyense akufuna aoneke dolo kupanga ichi ndi koma no one is offering real solutions anyway uh, ndine moto mbaya ndimakonda kupanga timavidiyo tambiri tangati titi kuti anthu aziganiza kawiri katatu cheers